su in na an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn bonya kɛnɛ kan ani wasa kɛnɛ kan ani kunkɔrɔta kɛnɛ kan ani jurumuyafa sɔrɔ kɛnɛ kan bonyatigiw ɲɛfɛ wasatigiw ɲɛfɛ kunkɔrɔta tigiw ɲɛfɛ n'o ye a seyidi sherifu usumani madani hayidara ka denbaya ye ni makan dugukolo ka bon k'an ka kira bangena yen ni madina dugukolo ka bon k'an ka kira su dalen bɛ yen su in na mariseyi dugukolo ka bon ka d'a kan dubadenw dalakɛɲɛlen don yan hayidara ka du an baw ka taa se an karamɔgɔw ma a cɛmanw an'a musomanw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mikoro bɛna sɛmɛ min na sisan funɔnkɛni jogobatigi funɔnkɛni bolokɔrɔtalen funɔnkɛni disi gosilen jugu ka a dabila bi dɔ fara funɔnkɛni min efɛ kan jugu ka nin man di n ye bi dɔ fara funɔnkɛni min ka farinya kan a seyidu a sharif ibrahim usman haidara bakirul ulum cɛ min y'a to tiɲɛni waati la k'a to a se la k'a to a dawula la ka ban tiɲɛni na ka tila ka tiɲɛnikɛlaw tigɛ sama ka bɔ tiɲɛni na iba hayidara n'i bɔra sikaso sisan sisan su kelen waajuli sungurunbaw tigɛ samana ka bɔ bareso kɔnɔ ka layidu wɔɔrɔ d'u ma su kelen waajuli muso dɔw tun bɛ yen u n'u cɛw tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ su kelen waajuli olu dusu faga k'u suuli u furucɛw ye su kelen waajuli cɛ dɔw tun bɛ yen olu tilennen tun tɛ u furucɛw ni ɲɔgɔn cɛ u furumusow ni ɲɔgɔn cɛ miniti damadɔ waajuli ye olu tuubi k'u sigi ka wali gasi sigi iba hayidara jogoba n'a sɔrɔ aw mɔkɛ cira o dafali kama an y'o de ye aw la o de kama n'a pɛrɛnna an bɛ girin n bɛ kuma teliya an ka sikaso taali la sisan sisan funankɛni ka jogoba dɔ ye min ye eresuwali kɛyɔrɔ la u nana ni muso dɔ ye a mako tun bɛ sirifikɛ la iba hayidara a ko k'a y'a sigi sanfɛ n bɛ na sɔɔni mɔgɔw bɛ duguma dɛ mɛ muso sigira sanfɛ a bɔlen k'a bɛ taa muso eresuwa n'a kelen yɛlɛnna ka taa muso bisimila jama bɛna mun miiri a dɔ la sitanɛ bɛ tulonkɛ dɔw dusukun na mun bɛna fɔ don nataw la a dɔ la lagosilikan bɛna fɔ hali ni tiɲɛ tɛ o la walasa ka mɔgɔw datugu ka sitanɛ kunbɛn a ko a ka kameramani ma ko i bɛ fara an kan an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o ye seereya dɔ ye diɲɛ don nataw la

o la ni anw ye maa ye min bɛ aw kiritike ka maa ye min bɛ aw lagosi k'o ye alimami ye walima o ye karamɔgɔ ye an wolo an bolo o ba ka den wolo kɛra fu ye ka d'a ka sɛbɛn kan d'a da wayi o don o la an bɛ kuma surunya jama pereselen don sigi kuntaala janyana ka kuma sigi funankɛnin ma min b'a dɔn ni bamanankɛ b'a ka daba dɔn ninnu de bɛ ala ka kuranɛ dɔn ni bosokɛ b'a ka jɔ dɔn ninnu de bɛ ala ka kuranɛ dɔn fulakɛ n'i b'i ka misiw n'i ka sagaw dɔn ninnu de bɛ ala ka kuranɛ dɔn wa n'i ta ni ninnu ta ye ɲɔgɔn jɛ i bɛ taa jare min kɔnɔ sɔgɔ sɔgɔ sɔgɔ an b'a fɔ a ye tafadali masikuran muazam

an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn sitanɛ gɛnnen kɔ ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔ an sinsinnen ni ala subahana wa taala tɔgɔ barikama ye sɔli kɛlen kɔ kira n'a bɔnnaw kan ne bolo mukadima daminɛ ɲɛna an bɛ kɛnɛ min kan nin tɛ kɛnɛ dogolen ye an b'an ka mɔgɔbaw fo an ka limamuw kumana yan mɛriw kumana yan dugutigiw kumana sigida in ɲɛmaa bɛɛ kumana denmisɛnw bɔra a mɔgɔkɔrɔbaw bɔra an bɛ ala deli ala ka bɛɛ sara n tila ka n baw fo olu minnu y'u ka baaraw bila ka na nin kɛnɛ in kan n b'a ɲini ala fɛ ala ka ninnu fana sara n tila ka n ka wajulukɛla fo kumakan minnu fɔ n b'a nata n b'a jigiya n ka danaya la k'a fɔ kuma minnu fɔra kuma barikamaw de don a mɛli ka baara kɛ ni a ye ala ka nɔgɔya an ye foyi tɛ ne bolo foli kɔ ka kana ye dɔɔnin kɛ ne ma na wajulu kɛ la bi an nana ka na dugawu de don ani ŋaniya min bɛ an na k'o yira an sigilen don musoba dɔw de ye minnu ye ko to ala ta la minnu ye ko kɛ ala ye ma bɛɛ ka sigili kɛ olu ye o bɛ hakili jigi de kɛ mumini ye wa a bɛ mumini nafa o la kuranɛ kɔnɔ ala subahanahu wa taala b'a f'i ye a ko fa zakir inna zikira tanfa'ul mu'minin mamadu hakililajigi kɛ i k'a dɔn hakililajigi a bɛ mumini cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen nafa hakililajigi toujours n'an sigira ni musoba ninnu ye n'u ka ko kɛtaw fɔra an ye a b'an hakili jigin u ka kokɛtaw la a b'a dɔn an yɛrɛ bɛ juguman min na an k'a dabila a nafa dɔ ye ka o kuranɛ ko tuguni ko fa zakir in nafaati zikira saya zakir man yaksha wa yatajannabuha el ashqa mamadu mɔgɔw hakili lajigin saya minnu kɛra ka tɛmɛ mɔgɔ minnu sara ka tɛmɛ o sara cogo min na kisaw kɛra cogo min na mɔgɔw hakili lajigin in nafaati zikira ni kofɔli saya waajuli min bɛna kɛ an ye n'a b'an nafa kɔni saya zaka man yakhsha mɔgɔ bɛna sɔrɔ o la ninnu ka furucɛ bonya fɔra cogo min na ninnu ka yɛrɛdi fɔra ala ma cogo min na ninnu ka ko to ala ta la fɔra cogo min na mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu yɛrɛkun b'u yɛrɛ sɔn u bɛ sabali ka segin u kɔ o ye mɔgɔ kunnandiw ye wa yatajanabuha ɛlashka an bɛ si ka waajulu kɛ yan su in na ka sini k'a la ka sinikɛnɛ k'a la fo 2023 a ti don dɔw tulo yɛrɛ la fiyewu hadamaden dɔw dacogo ye yɛrɛma faamu de nin fila de don nka an bɛ ala deli ala k'an kɛ kunnandiw mɛnbaa ye an sigira ni mɔgɔ minnu ye n fa b'a fɔ a ka kuma na kuma bɛɛ n'i ye sigi kɛlen ye dɔ kan k'an bɛ karisa ka kɛnɛ kan o karisa to yen i k'i miiri i yɛrɛ la fɛn tɛ to yan ala ko kuranɛ kɔnɔ kullu man aleyha fani fɛn o fɛn bɛ nin dugukolo in kan ko bilahi a bɛ ban ee kow bɛ ban dɛ kow bɛ ban anw yɛrɛ na waati ma mɛn mɛ n'i y'i sigi k'a lajɛ o waati ni sisan cɛla la k'a fɔ hali ne yɛrɛ den bɛ n wele baba bi k'aw yɛrɛ y'a dɔn ko kow bɛ ban o kabi bonsi t'i la f'i yɛrɛ ɲɛ bɛ bonsi bɔlen la i la kabi i bɛ siran mɔgɔw ka bagabagali ɲɛ fo k'a kɛ i ti siran bagabagali ɲɛ i bɛ maloya maa ma de kow bɛ ban ka o dɔw ka histoire fɔr'i ye olu bɛ cogo min na u bɛ cogo min na nka i nana i ma foyi y'olu la a fɔra dɔw ka farin a tɛ k'u la n'i y'a k'u la i ni miniti i bɛ taa fo lahara nka hali n'a y'i diya i bɛ ɲɛgɛnɛ k'olu kaburu sanfɛ u tɛ se ka wuli u tɛ se ka lamaga kow bi ban o tuma ni dɔ ta fɔra e ye hakili ɲuman tigi b'i miiri de ne yɛrɛ kan ka mun kɛ ka n ta don o kɔnɔ n'o tɛ nin bɛɛ bɛ ban dɛ wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fɛn bɛɛ bɛ tunu ka bɔ yen bani bi to ala ɲɛ dama de ma toli bi to de la al baqa'u lillah toli ye ala dɔrɔn de ye an bɛɛ bɛ taa jɔn ka ŋa nin don sigi ala ma nɛgɛ wa an bɛ nin siratigɛ min kan ne tɛna foyi fɔ nin musokɔrɔba in kan n'o ye baro ye mun dɔnnen tɛ ka kɔrɔ nka kumakan kelen n tɛ wuli ka bɔ yan fo n k'o fɔ ka wuli anw ma se ka ninnu ni ala cɛ la mɔgɔ i bɛ maa seereya i kun surulen ye mɔgɔw tɛ maa min dɔn de ye ala sɔnna maa caman y'a balolen ye yan nka an ma maa sɔrɔ k'a fɔ nin ye baro ka kojugu kelen kɛlen ye an m'o mɛn a ma bɔ du kɔnɔ a bɔra kiraya du kɔnɔ na kiraya du dama t'i kɛ fɛn ye f'i k'a sira ta an tɛ waso n'a ye ko sirifi don dɛ sirifiya ti waso ko ye ne iba bolo mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se ka waso n'a ye mɛ sirifi yɛrɛ bɛ waso ni sirifiya ye yɔrɔ min na yɔrɔ min na n'i y'a ye k'a fɔ i b'i mɔkɛ ka sira ta ani sirifi y'i yɛrɛ ye yɔrɔ wɛrɛ mun t'i mɔkɛ ka sira ye hali bɔbɔ ka kusa n'i ye nin wulibali ye dɛ n'i y'a mɛn wari waa fila biye sentiri min bɛ waa fila biye kan n k'o de b'a dunni daga n'i y'o sentiri bɔ a kan sisan waa fila biye fu de t'i bolo sirifiya y'o de ye sentiri min b'a kan o ye kira jogo de ye innama bu'istu li utammima makarima al akhlaq ci foyi tɛ ne ala kira la fo ka na jogobaw dafa n'i kɛra sirifi ye an b'i dɔn n'i jogo de an'i kɛwale de a tɛ gulokiba tɛ ɔ an bɛ baro min ka kɛnɛ kan an ma foyi fɔ a la yan k'an bɛn'a tanu ni sirifiya ye a kira mɔden don walayi n'a kun yɛlɛla i bɛ kira ja i bɛ sin ka kira misali de y'a la ten o ye sogo kan de ye o diɲɛ tɛmɛn'o kan mɛ an ye mun ye baro la mun ye mun kun b'a mɔkɛ la an y'o kelen de y'a la a sabalilen kun don a ye nin don in ɲɛ sigi nin don in ɲɛ sigira fɛ ka da naminɛ mɔgɔ ti taa ka nin don in to walahi a kɛra baro ye a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ kan ka nin don ɲɛ sigi de an yɛrɛ y'a dɔn an ni ala cɛ ala ye min fɔ n'o de bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ anw kɔni tɛ maa ka gindo dɔn nka an ye mun ye wulibali la ye ni ala cɛ jɛlen la an y'a dɔn k'a fɔ baro ye alijinɛden ye

nin saya min filɛ nin n'a sera dɔ ma ne de b'a fɔ e a esike ne ko don fɔlɔ wa ne bɛ waatinin kɔnɔ a ko i k'a dɔn e yɛrɛ mun bɛ k'i yɛrɛ ɲini dɛ a ko walayi saya in b'e sɔrɔ yɛrɛ ɲini de la ten ee an ka nin don ɲɛsigi ko ye n'an ye dɔ ta mɛn an sigi filɛ baro ta ka dɔn ee ne ta bɛ sɔn ka kɛ san tan ɲinɛn ko ye ala y'i yɛrɛ f'i ye kuranɛ kɔnɔ alhakumu takasur hatta zurtumul makabira kalla

fo bɔgɔ bɛ ta k'i kulo den kɔnɔ walahi an bɛ to huwawo in de la tan n'an sigilen bɛ dɔ ka kɛnɛ kan an fɛn fɛn sigilen filɛ nin ye e bɛɛ ne ta ma se fɔlɔ o e nin ye barow de ta ye ɔ an kɔni ma an m'an ta ɲɛ sigi a ma se fɔlɔ i bɛ t'o de la dɛ hatta zurtumul makabira fo bɔgɔ ta ka k'i kulo den kɔnɔ ala bɛ sɔrɔ ka mun f'i ye a ko kalla sawfa ta'lamun walahi i ni tigɛlen i donnen kaburu kɔnɔ i n'a dɔn ko ala kun tɛ kulonkɛ la o don a bɛɛ nkalon walahi ne fa ye nin fɔ n kaw a ko howahoyi jama ka kule karisa e de ye nin ye e de ye nin ye a ko i nɛgɛnkan don a bɛɛ nkalon bilahi fɛn bɛɛ nkalon fo jɔn yɛrɛ ye min ɲini ala fɛ mɔgɔw kan'i nɛgɛn kabi i b'i yɛrɛ denw ye i ye minnu balo fo ka t'u kɔrɔbaya fo k'u bonsi bɔ ka muso furu k'a di u ma ka tila ka den wolo i ka du kɔnɔ i sara don min na olu ka taa e don dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'i la k'u kɔ don u fa dalen la yen i n'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ ban mɔgɔ y'i yɛrɛ ye koyi n'i ye ɲumanya min kɛ i k'a k'i yɛrɛ de ye ee ninnu bɛ alijinɛ kɔnɔ an tɛ se ka ne bɛ n ka kuma surunya a k'i bɔ ka o dalilu kelen ka n ka kuma bila n'o ye bilahi wa rabbil kaaba iba y'a fɔ n bɛ segin a kan baaro aba ninnu bɛɛ an bɛ mɔgɔ minnu ka kɛnɛ kan an b'o de fɔ mɛ n kalila ala bonya na nin kɛnɛ in na ninnu fila bɛ alijinɛ kɔnɔ wa rabbil kaaba ah ne b'a dɔn n ka kumaw ɲɔrilen don ayidara den iba tɛ kuma kunfɛ a ma deli ka kuma kunfɛ a bɛ bonya i hakili le ma nka iba ka dalilu b'a bolo yan ah, wa o donni alijinɛ kɔnɔ ma garanti ten dɛ kira mustafa kira mamadu mustafa salalahu alayhi wa salam a ko ni baara donna alijinɛ kɔnɔ ni aba donna alijinɛ kɔnɔ u b'u ɲɛnata de alijinɛ so min ka di u bɛ bila yen ah ne ne ka alijinɛ don tɛ dɛ anw ta an bɛ kɔmande de an ka baara mana an bila yɔrɔ e ka taa yan e ka taa yan olu ta t'o ye dɛ ala ka kira de ko ten ko ala b'u ɲininka de so jumɛn ka di e ye o da fɔ n ye n k'o d'i ma i ka don yen sɔsɔli t'a la dɛ sɔsɔli t'a la ayidara den y'a fɔ n ma boli o biki ta i k'i sigi n b'a n b'i kalan a la n ma boli n bi yan nin ye wulibali ye dɛrɛ ninnu ka alijinɛ yɛrɛ de b'a ɲini k'u sago t'a la ni kira ka kumakan ye salalahu alaihi wasallam kira ko iza sallatil mar'atu khamsaha ni muso y'a ka farida duuru bɛɛ seli a seli cogo ɲuman na k'aw n b'a fɛ a ka kuma ninnu lamɛn kunfɛ kumaw tɛ ee karamɔgɔ m'an nɛgɛn walahi ansaru aw ni ne iba an bɛn'a dɔn don min na ko karamɔgɔ m'an nɛgɛn don min na ni saya sakara cunna an kan an b'a dɔn fo n'an yɛrɛ janfa ee a ye nin sira in minɛ ko ninnu bɛ ban a ko ni muso y'a ka duuru seli a seli cogo la

a bɛ maa bɔ cɛ nɛni na seli a bɛ maa bɔ cɛ dɔgɔya la seli a bɛ maa bɔ ka kɔgɔ guwa i cɛ ka na na seli ninnu bɛ k'a faamu wa an y'o musow ye yan o bilahi an y'olu ye yan n'u n'u cɛ kɛlɛla ala kan'i ci ka taa dumuni k'u ka so i t'a se fila kɔgɔ bi guwa la tulu bi guwa la daburu bi sama ɲɛmere bi sama suru bi ti cɛ la fɛn bɛɛ bɛ fɔ a ma wa n'i n'a kɛlɛla n'i bɛ t'i ko jigoni na a i tɛgɛ don a la n'i y'a k'i kan ye fo k'i sa i t'a se o cɛw bɛ yan o musow caman de bɛ yan wa nin bɛɛ bɛ seri ka sɔrɔ kuranɛ y'a fɔ dɛ wayilun likuli humazatin lumaza ko ala ka danga ani ala ka tatiɲɛ k'o bi danberenbere ni sadiri a k'i faamu bamanankan na dɔrɔn suruncila bɛɛ ye ka surun ci i cɛ la galo kan hali n'a bagari ma k'i ka sabali n bɛna n'a ye o de la n bɛ ka ninnu ka muso min y'a cɛ ka muso min ye duuru seri a sabalilen parce que n'i ye farida duuru in seli seli ko k'a b'i jogo de ɲɛ o b'a sɔrɔ silamɛ muso jogo ɲɛna a ye manamana ko bila a cɛ la baro an y'a kalan an nana minnu sɔrɔ an baw da ne t'a dɔn dɛ nka ne wololen ye min mɛn n baw da n fa dɔgɔmuso kan ne bɛ seereya ta n'o de ye ka d'a kan ne b'a dɔn n baw tɛ nkalon da u k'u ma maa sabalilen ye furu la i ko min baro walahi minnu bɛ baro dɔn sanni a ka sa a ye taa tamani a ka taa a lajɛ baro tun bɛ si cogo di a ye sɔriw ɲɛɲini a k'a dɔn hayidara wolo dɔgɔmuso tun bɛ si cogo di ninnu ye dɔgɔw ɲini ka minnɔgɔw muɲu u cɛw ye kilomɛtiraziw walahi ninnu y'a taama ka dɔgɔw ɲini u cɛw ye pour que u cɛw ka lafiya ala kan b'olu de ma e sigilen bɛ yan hali n'e cɛ ko ji goniya ka na i b'a sɔrɔ ɲɛ kumunen don aa cɛ ni ka gazi b'i bolo nka i tɛ se ka nka dɔw bɛ ka kilomɛtirazi k'a nɔfɛ ni muso y'a ka farida duuru seri a seri cogo la mun bɛna o kɔfɛ wa sɔɔmati saharaha k'a ka sun bɛɛ sun sunkalo sun bɛɛ mun wajibiyalen don a kan a y'a bɛɛ k'a kɛcogo la nin yɔrɔ fɛnɛ na a walawalali bɛ yen muso bɛɛ tɛ caman bi caman bi b'a sun ma an b'a kalama mali la yan katɔrɔ o de la mali silamɛya ko a kan ka ɲɛɲini mɔgɔ min tɛ sun mali la o de ka ca maa min bɛ sun bilahi surtout muso ni a dɔw n'u bɔra e kɛrɛfɛ yan maa a bɛ se k'a dɔn wa o gindo bɛ ala de bolo n'a bɔra e kɛrɛfɛ yan ni e y'a ye e karisa e ma sun e wa n tɛgɛ bi ji la n tɛ sun sisan a banna yɛrɛ e ta kɛra o ye dugu jɛlen n'a taara maa wɛrɛ fɛ o kelen don fo ka taa sunkalo ban ale kun turu bɛ ji la a ti bɔ a la. o muso masina ko tɛ n kan t'o ma minnu y'u ka sunkalo sun ala ɲɛda jaati kama k'a sɔrɔ u bɛ se ka janfa k'a la k'a sun ala kama baro b'o musobaw la a filanan a sabanan ye jumɛn ye wa ahasanat farijaha oo kaw nin yɔrɔ de ka gɛlɛn a bɛɛ ye muso min y'a ka tafe bolo tanga cɛ wɛrɛ m'a dɔn a cɛ kɔ kab'a furu don fo ka se bi ne fa y'a fɔ n ye ko fɔlɔ bamananw kun b'u disi gosi ni nin de ye ni den bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la walima n'a guwanna den da k'u bɛ den minɛ k'a sigi u b'a fɔ n den taa fo n fa bɛ jɔ nin yɔrɔ ye nka a b'a fɔ ko fo fo n'o y'a sɔrɔ ne delila k'i fa dalaminɛ siɲɛ kelen ooo jaba fo n'o y'a sɔrɔ ne delila ka e fa dalaminɛ siɲɛ kelen. aa muso an sigi filɛ baro minnu ka kɛnɛ kan ne baw y'a fɔ n ye olu ma deli u nali ne fa kun ani bi cɛ u ma deli ka baro n'a cɛ ye dala mankan na a jo kan hali n'a jo bi ko min na anw jaw bɛ ko exagere kuma dɔw la sadiri hali a jo kan a b'a da di e ne mun sigi filɛ nin ye nka mali nin na ta an yɛrɛ mago bɛ da la ala an yɛrɛ k'an ka daw sumandi e b'o la ni cɛ ko kelen e ko tan ni duuru ni cɛ ko i sigi a b'a fɔ e yɛrɛ b'i sigi sinɔn n t'i sigi koyi ni cɛ ko nin kɛ i ko n tɛ ni cɛ ko toujours k'u ye ko bananku o den si ti don da la wa olu denw de bɛ k'an bɛɛ tɔɔrɔ yan bilahi a bɛɛ o de ye o u si ma muɲu u cɛw ye dɛ muso o muso muɲuna a cɛ ye ala b'i den bila hali n'a ma kɛ silamɛ ye a ti maa wɛrɛ tɔɔrɔ nka maa tɔɔrɔlaw cayara bi kare kɔnɔ k'a sɔrɔ silamɛw don a bɛɛ bɛ seli a bɛɛ si m'a cɛ bonya de an ka siradaw lajɛ i k'an denmusow lajɛ u bɔcogo kɛnɛ ma silamɛdenw silamɛduw kɔnɔna na mɛsi ko kuma kɔni o banna i wajulu kɛ fɛn wɛrɛ de kan sinɔ mɛsi kɛra i n'a fɔ silamɛya ka laada dɔ i b'a ko kira ka suna de don sallallahu alayhi wasallam walayi n'i ye mɛsi ye mali silamɛdenw kun na alimamidenw kun na dɔnnibagadenw kun na i b'a fɔ ko kira ko n taatɔ to ka fɛn fila mun to ko mɛsi b'a la mɛsi ko tɛ kojugu ye mali la bi a b'an bɛɛ denw kun na mɛsi lɛni breziliyɛni ayiwa u ka ko arastamani a bɛɛ b'a la bi ka zipu kɔ ci k'a ɲɛ ci an ka silamɛ muso dɔw ka maraji setɔ bilahi kaw n'i y'a ye f'i bi maloya an ka silamɛ muso dɔw ka maraji setɔ ko o don kelennin kama ko k'u t'u ka mɛsi don somɔgɔw bi kɛlɛ kɛ n'i m'a kɛ u b'i muso bɔsi i la mɛsi kama o tɛ kojugu ye dɛ o farala a kan sisan silamɛ muso sin ne yɛrɛ y'a maraji min ye n b'a dɔw lajɛ furu n ti dan sɔrɔ a la u bi kɛri de kɛ sin kan bilahi n y'a dɔ ye disa b'a kunna nka laala bonyana disa b'a kunna koyi quand même kɛri kɛn bɛ sin yɔrɔ min kan u kɛn bɛ ka disanin pɛngilinin kɛ k'a yɔrɔnin minɛ kɛri ka ye quoi aa wa ahsanati farjaha muso min sera k'a tafe bolo la kɛri kɛra e ka maraji don e sin kan an bɛɛ ye e sin ye ni kɛri ye maraji don e ka tafe bolo bɛ se ka tanga wa maa min ma se k'a sin tanga o bɛ se k'a ka tafe bolo tanga wa Ah, ni muso minɛna jɛnɛya la k'a y'i tɔrɔnpe e man k'a kɛlɛ dɛ a y'a f'e de bi de b'a furu don a fɔra i ye ko kɛri b'a kan k'i kelen ta tɛ o an bɛɛ jɛ don n kɔni muɲu mɛ e de ye woro bɔ nɔfɛ nka i kelen tɛ dɛ wa ahsanat farjaha muso min y'a janto a ka tafe bolo la fo ka ye muso bolo e nin fɔ banna anw bolo bi silamɛya nalen ni silamɛya de ye nin fɔ bi mɛ don o don ko f'an ka tugu o siri de kɔ k'a sɔrɔ kafiri fiɲɛ bɛ yen fo kun bɛ yen o ma tunu mɛ misiri min bɛ bankɔni na anw ka quartier yɛrɛ dama commune un kɔnɔ a ka ca misiri.

o quatre cents mosquées bɛ yen diɲɛ don o don dɔlɔ bɛ min musomaninw ne ka ni cɛw tɛ quoi c'est à dire musow bɛ mun min dɔlɔ la bi hali cɛw tɛ se k'a min tafe bolo bɛ tanga cogo di e bɛɛ bɛ dɔlɔ min ko dɔn n'i y'a min a bɛ mun s'i ma bɛɛ b'a dɔn. e e yɛrɛ ɲɛ yɛlɛlen ma k'i yɛrɛ sago ye janko e ɲɛ tugulen ye o t'an ka taa yɛrɛ wa ahsanat farjaha min laban muso min y'a ka tafe kɔrɔ fo fo de ka ye muso la walahi muso bɛɛ kan k'i janto nin na an ka muso furulenw ka slogan don siran muso furulen ɲɛ ka tɛmɛ a furubali kan k'aw mɛ nin f'i ye bi su ye bilahi muso furulenw bɛ jɛnɛ min kɛ furu kɔnɔna na ka cɛw tromper o ka ca bi jeune fille minnu b'a kɛ mɛ ni jeune fille y'a kɛ malo man di ya n'i ye kɔnɔ ta n b'i minɛ k'i sigi jɔn den don i b'a tigi fɔ nin t'a laada ye o i b'a ɲɛfɔ jɔn y'a kɛ mɛ muso furulen ka slogan ko kurun bolilen nɔ tɛ ye ji kan e delila ka kurun bolilen sennɔ ye ji sanfɛ fo k'i sa i t'o ye kaw a ye bɛ taa lahara i t'o ye ɔ kurun bolilen sen yeli ji kan dɛ bari a de b'o kɛ lɛdu wɔɔrɔ n di namara kɛ n zie kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ o de b'o ye o de la furu caman na bi bi den caman ye fa b'a fɔ nin kɛ a b'i ɲɛ kun e b'o ɲɛ mɛ nin kɛ cogo di eseke cɛ leki yɛrɛ man kɛnɛ kuma bɛɛ a ka kuma ka ca kuma dɔw la denw yɛrɛ ta bɛ se fa fɔ ne ma da ne fa yɛrɛ tɛ kisɛ kun e bolo k'i den don i den tɛ a ye i muso y'i tromper a mɛnna kurun bolilen nɔ tɛ ye o a bɛ kɔnɔ ta cɛ wɛrɛ fɛ ka na da e kɔrɔ i bɛ se k'a fɔ k'i den tɛ yan i i den don jagoya. i den tɛ o kabi e yɛrɛ y'a ye i tɛ se ka kuma de n'o kabi i y'a tulo ye i y'a dɔn nin n'e tulo tɛ kelen i y'a dɔn e sigiɲɔgɔn den don a la mɛ fo k'i sa a tɛ se ka ko ye a y'a musow bila ka ba y'a kɛ ka tafe bolo tanga. baro ninnu tilenna de u tilenna ala ɲɛ fo kun bɛ olu ni ala cɛ fo kun bɛ ayidara dɔgɔmuso ni ala cɛ bilahi ne baw y'a fɔ n ye ko fo kun b'a ni ala cɛ wa a y'o fɔ fo o mɛnna tamani ye minnu y'a dɔn o y'a mɛn fo n'o y'a sɔrɔ ne baro ye nin kɛ tan fo n'o y'a sɔrɔ ne ye nin kɛ tan fo n'o y'a sɔrɔ ne ye nin kɛ tan ala ka nin kɛ tan wa ala y'a bɛɛ k'a ɲɛ na sani a ka sa eh, muso ka bonya dan ye i ka tafe bolo ye n'o tiɲɛna ka ban fu ka kusa i ye a naaninan wa ataat baala ayi zawjuha mɔgɔ min ye a furucɛ bonya furucɛ ko i ka dan yɔrɔ min na i danna yen o la kira mɔduli mustafa salalahu alayihi wasalam fo an ka nin siga bɔ ɲɔgɔn na yan pewu muso o muso bɛ n'i sara k'a sɔrɔ i cɛ diminen don i kɔrɔ alijinɛ tɛ dɛ bilahi ala kasa bɔrɔ ne t'a sɔn ayi ne wulibali y'o la o ne m'a f'i ye n ko ne tɛ kuma fu fɔ wa muso o muso sara k'a sɔrɔ i cɛ diminen don i kɔrɔ bilahi n kalilen k'o banna pewu n'i bɛ a muso dɔ dɔn a fɔ ko janɛmɛ wulu sara bilahi muso ka bɔko kelen a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛ t'a kalama a dun b'a dɔn n'a nana cɛ bi dimi a ti bɛn cɛ ma a y'i tugu ka taa n b'a kɛ foyi ti bɔ a la a tɛna se ka n furu sa i y'o taali min kɛ ka na cɛ dusu kasira i kɔrɔ yafa ɲini daminɛ dɛ kana sɔn ka sa bilahi o siɲɛ kelen dɔrɔn siɲɛ kelen ni cɛ ma yaf'i ma ala ko i ti don alijinɛ na fo ka t'i sa nka an ka musow bɛ bɔ bi n'i ko u t'a mɛn ko ɲɛnama tɛ koyi pari wari walahi pari ni tɔnsigi tɔn ɲɛnama yɛrɛ tɛ wasapu tɔn n'an ka musow bɛ bɔ o la bi e n'i ko i muso ma e ne ma kana bɔ dɛ ayiwa n taatɔ filɛ sugu la i janto denmisɛnninw na ka n ka pariko in dabila a b'a fɔ ok e ka taa n'i taara pari tɛ dɛ ale yɛrɛ a wari bɛ stoke ale yɛrɛ de fɛ yen bilahi cɛ bonyani banna

ne kun bɛ muso yamaruya a ka sujudu bin a cɛ ye e ye nin ye bonya dan ye dɛ ni ne kun bɛ maa yamaruya o ka sujudu kɛ maa ye ne kun bɛ muso yamaruya a ka sujudu bin a cɛ ye Eh, nka i b'a fɔ ko hadisa in ma fɔ an ka muso ye sujud dama tɛ dɛ hali u k'i sulu k'i fo i y'a sɔrɔ hali u k'u sulu dɔrɔn k'i fo abada les o bɛɛ bɔra a la ah. muso min y'a furucɛ bonya an ye Baro ka furucɛ bonya mɛn dan t'a la nin jogo fɛn bɛɛ fɔtɔ filɛ nin bɛɛ dafalen don Baro la ah. o tuma nin bɛɛ lajɛlen dafalen kɔfɛ mɔgɔ min na muso min y'a ka farida duuru bɛɛ seli muso min y'a ka sunkalo bɛɛ sun muso min y'a ɲɛmana tanga muso min ye a furucɛ labato ko dakhalat min ayi abwabil janna sha'at ko ko ala b'a fɔ don alijinɛ kɔnɔ min ayi abwabil janna sha'at alijinɛ so min ka di e yɛrɛ ni e de b'i ɲɛna ta n'u n'u mɛlɛkɛw taara pɔrɔti dɔ yira a la a i ti don n tɛ nin fɛ taa nin ɲɛfɛ t'a la Baro ninnu b'a kɛ ten de ala k'an y'u kɛrɛfɛ n'u ka taa alijinɛso n'u sera yɔrɔ min ni mɛlɛkɛ ko a a Baro i ti don n tɛ nin fɛ dɛ taa nin ɲɛfɛ n b'o de fɛ u b'u ɲɛna de ta f'u sago ya rabi ala k'a nɔgɔya ne n'aw ye an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la kisi bɛ ala bolo ala k'a d'an ma an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛya b'a yɛrɛ bolo ala k'a d'an n'a ma ala k'an n'a wasa an ba minnu b'an kɛrɛfɛ yan an bɛ ala deli sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a d'an n'u yɛrɛ ma ala k'an n'u kɔlɔsi ala k'an n'u barika an bɛ mun fɔ kuma laban na k'a fɔ jamanaden bɛɛ ye nin wagati in na bɛɛ ka sabali bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an k'an yɛrɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in gɛn ka bɔ dɛgun min b'a kan bi nka o ti gɛn ni kuma caman ye o bɛ gɛn ni dusukun bɛɛ ka kɛ kelen de ye ala ti jamakulu foyi yɛlɛma fo k'a sɔrɔ aw dusukunw bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma ni gɛlɛya min b'an ka jamana na bi jamanaden bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana fila fɔ fanga bi bɛn de la n'aw bɛnna diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ ka mali kɛlɛ n'aw bɛnna maliyɛnw danfɛn ti s'aw la l'union fait la force a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔfɛ kuma ɲumanw ka bɔ an da nin waati in na an kana foyi bɔ an da mun bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ se an ka jamana na an kana maa wɛrɛ nɛni an kana jamana wɛrɛ nɛni walima an kana taa nɛni wɛrɛ kɛ ka d'a kan ko tɔɔrɔ sera an ka jamana ma a n'an ma farati kuma dɔ la n'o ma kɛ tɔɔrɔ wɛrɛ ye a tɛ jiri na dɛ an k'an janto an ka fɔtaw la kira ko man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut ni mɔgɔ min dalen don ni ala la ka da ni kira la i ka ɲuman bɔ i da walima i k'i dade o tuma a bɛ ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ mun bɛ bɔ an da nin gɛlɛya in waati la ka kɛ ɲumanw ye ka tila k'a ɲini an ka gouvernement fɛ u ka sabali u k'a lajɛ balo ti yɔrɔ minnu na u k'a lajɛ u ka balo ɲini u k'a se yɔrɔ la gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan ɔ ni nin gɛlɛya dɔ nana far'o kan n'u ma cɛsiri jala wɛrɛ siri n'an taara ni kɔrɔlen ye a ɲɛ man di dɛ k'an tɛgɛ sama k'a fɔ an ka kɔmɛrisanw ye an ye kibaruya mɛn k'a fɔ depuis sisan a yera k'a fɔ gɛlɛya nana an ka jamana kan sukoro piri yɛlɛla malo piriw bɛ ka yɛlɛ ayiwa n'olu ma nin dabila a bɛ jamanadenw hakili wuli dɛ k'a fɔ commerçantw ye u ka sabali u kan'u profiter jamana ka nin gɛlɛya fɛ k'u b'u ka se sɔrɔli ɲini a la n'u y'a ɲini a la fantanw joli don a tɛ t'u kɔnɔ dɛ u ka sabali u ka sukorow t'u nɔ na u ka malow t'u nɔ na u kana jamanadenw ja wuli laban coronavirus bɛ an fɛ yan jamanadenw a kana k'aw ɲɛna k'a banna a bɛ yen a bɛ yen fɔlɔ min kun bɛ yen o kɛlɛ cogo ni sisan ta kɛlɛ cogo de tɛ kelen ye o tuma maintenant a ɲininen don an bɛɛ fɛ masiki ninnu an k'a don ɔ n'an ma se ka masiki don yɔrɔ min na tɛgɛdi ninnu ɲɔgɔnma an k'a nɛmɛ nɛmɛ tɛgɛdi an k'a nɛmɛ nɛmɛ jagoya tɛ tɛgɛdi o n tɛgɛ da n disi la kalasi a banna an ka karisa ka maaya titi n da di kana di dɛ

minnu m'a kɛ minnu b'a fɛ k'a kɛ bi ani minnu y'a kɛ ka tɛmɛ an bɛɛ b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ ayiwa fɔlɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an ka baayaw minɛ karamɔgɔ barika kama sɔlala muhamadu wale ayiwa arabana atina fi duniya hasanata